Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọ otu a ka anyị si wee na-abata n'ihe mmemme anyị nke tata n'iwulite asụsụ Igbo na omenala Igbo aka m bụkwa nwaada Ọma Modesta Obasi n'ihe ọmụmụ anyị nke tata anyị chọrọ ịmụ ka esi wee na-akpọkọta okwu na mkpụrụ edemede ndị oyibo na-akpọ ya blending ka esi wee na-eblend words letters jiri ya wee form word so anyị tata anyị ga-akpọkọta okwu o wee e, e, mkpụrụ edemede wee jiri ya wee mee okwu ndị Igbo si na ezuo ka aha eri atọtuo ngịga biko solu m ka anyị tọtuo ya bụ ngịga malụ ihe dị n'ime ya ihe anyị nwere tata bụ mkpọkọta mkpụrụ edemede n'okwu blending ịmara ka esi wee na-akpọ mkpụrụ edemede a mkpụrụ abịdị a na-akpọpụta ya otu otu dịka anyị si wee mụọ ya n'ihe ọmụmụ anyị ihe onyonyo anyị nke ọzọ ị mara ya ị ma na ọ ga-adị gị mfe ịkpọpụta okwu dịka ndị Igbo na-akpọ mkpụrụ okwu a gị gị o wee nke na-eso ya n'azụ abụrụ ị o wee pụta gị anyị nwere a k a aka a k a aka anyị nwere a z ụ azụ a z ụ azụ anyị nwekwara

ntị n t ị ntị anyị wee na-asị gị bụ onye ọma nọ na-ege anyị ma na-ekiri ihe anyị na-eme ya gazielu gị ị fụgo na ịsụ asụsụ Igbo maọbụ ịkpọpụta okwu ahịaghị ahụ ma ọ bụrụ na ị mara mkpụrụ edemede gị mara ka esi agụ ya mara ka esi akpọpụta ya ị ga-agụnwu mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo udo dịkwala unu o wee na-ebubata anyị na ngwulu be maazị enjinia Ejike Nwagwụ anyị si ka anyị kpọtụrụ ya na-abịa anyị wee sị na enjinia Ejike Nwagwụ gụrụ ihe a na-akpọ EE e, electrical electronics o wee bụ na ọ na-akwado ịkwanyelu nna ya ugwu ikpeazụ Ejike Nwagwụ bụ onye Ahịara Ahịazụ Mbaise ya bụ mmemme na-abịa na ọnwa nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị atọ o wee sị na ya na-eme ọha na eze ikwu na ibe ọnọ n'ụzọ na ọnọ n'ụlọ ha bịawa mbọsị ahụ wee bịa kwanyelu nna ya ugwu anyị wee na-asị ya enjinia Ejike ọ bụ gị nwa ga-akwa nna gị ọ bụghị nna gị ga-akwa gị chukwu obiọma ga-ewetara gị ihe ị ga-eji wee gaa wee kwa nna gị ma nata anyị wee na-asị udo dịrị gị nke a wee na-ebubatakwa anyị na be Maazị Innocent Ifenafor, Inọ of Omat Market Resources Limited. Maazị Innocent Ifenafor na na ọ na ihe ọ na-eme bụ ọ na-ele ihe gbasara ihe eji alụ ụlọ o wee bụrụ ya ọ bụrụ na ị chọrọ ihe eji alụ ụlọ nke bụ nke ezigbo ya nke bụ ọkpọka dị n'igwe ya wee bụkwa na ị chọrọ ya ebe obele ego anyị wee na-asị gị kpọọ ekwentị dị otu a ka ị nwee ike gị na maazị Ifenafor kwuo maka ihe gbasara ya akara ekwentị ya bụ efu asaa efu asatọ anọ itoolu maọbụ kpọọ ya iteghete ịsatọ abụọ efu na isii ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo ị ga-aghọta ihe m na-ekwu anyị tụgharịa ya n'olu oyibo ihe ọ bụ bụ 070 84978206 ya gazielu gị gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị anyị sị na ọ ga-adịrị gị mma Afịa ịnọ e nwere na- a- afịa ịnọ e nwere n'Igbo, Eke ga-eketere anyị ihe ọma, Orie ga-arịọtara anyị ihe ọma, Afọ ga-afọ ga-afọtara anyị ezigbo ihe anyị ga-eri eri ma ṅụọ aṅụ, Nkwọ ga-akwọtara anyị ihe ọma. Ya gaziere gị. Ka emesịa nụ o.